ko bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi yɔrɔnin dɔ bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen b'o de ɲini n'a bɛ f'o ma tubabukan na ko point essentiel an bɛ ka munumunu kosɛbɛ kuma de kunna quoi le point essentiel an bɛ ka munumunu de kunna quoi n b'a f'i ye jamana fɛn fɛn bɛ yen k'a marabagaw ka laɲini de ye ka balo jamanaden fanba ka faamuyali dɔgɔya la misali la jamanaden fanba ka faamuyali ka dɔgɔya olu bɛ balo o la c'est comme les autorités cherchent à se nourrir de l'ignorance de la population quoi mhm. o de bɛ farafinna mhm. i ye kuma min fɔ sisan k'u taara sigi k'a bɛɛ fɔ tubabukan na mhm. o minisiri kelen tɛmɛna mali kura taasira la yan nɔ bamanankan na o de la ne ko an ka macron nɛnini dabila faransi y'a do tan à bas la france nafa papa ka t'a la ka taa faransi darapo jeni nafa foyi t'a la an ka ekonomisibaw b'u sigili min kɛ ka franc cfa lagosi nafa foyi si t'a la mais pourquoi pas u ti courage sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn mm. ka timinanja sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn k'a fɔ ko k'a falen mm-hmm. olu gouvernement kelenw k'o porte parole kelenw n'u de bɔ la ministre min ɲɛsinnen don dugukolo ko ni fɛn ma o de tɛ gouvernement kumakɛla ye mm-hmm. mayiga kɛ mais olu kelenw de ma bɔ k'a jira anw na olu ni faransi ka tɛgɛ di ɲɔgɔnyaw kɛlɛ sira kan o tigɛra a kɛra tan k'o kuma bɛɛ fɔ han aw ko k'aw ni maa minnu bɛ kɛlɛ la aw tɛ ka se ka jɛn o tigi kɔ yala o kɛlɛ bɛ taa ɲɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye an bɛ denmisɛnninya la tiɲɛ don nka an tɛ nalomaw ye sɛmɛ b'an kunkolo kɔnɔ quoi nin ko ninnu diɲɛ bɔra ninnu ko ninnu na mais n'ale san n'an ka ɲɛmɔgɔw kɛlen don k'u ja o kan a bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen ta bɛ b'i bolo minɛn fɛrɛlen nin na u kɔni b'a kalama ka ban ko transition tɔ kalo mugan dɔɔni dɔrɔn de don kalo mugan de don mais mɔgɔw tɛ yen yɔrɔ faamu kosɛbɛ quoi an ka tɛmɛ loi électorale ne ka laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye quoi jama bɛ munumunu o de kunna quoi n'a fɔra ko anw ka jamana kuturu sariya kalata sariyaw ko videomaniw de b'o dayɛlɛ bamanankan na walasa mɔgɔw k'a dɔn ko nin fɔra nin fɔra o kunmasuli de ye jamana ma mɔgɔ minnu ye loi électorale ko kuma fɔ eh, eh, assemblée kɔnɔ mhm. a kelen tɛ yen ko min bɛ se k'a tɛgɛ da kuranɛ kan k'ale ye eh, français mhm. a tɛ yen mhm. faransi tɛ n'u ye yen macron tɛ yen nations unies ko kuma foyi foyi tɛ yen mais u yɛrɛ dama u taar'u sigi ka dɛsɛ k'u ka ci fɔ ka jamanadenw kunnafoni fo ka t'o fɔ tubabukan na olu de dun b'a la an bɔra le 14 ka taa ko ka taa faransi gɛn mais aw yɛrɛ bɛ ka tila k'aw ka ci fɔ faransi ka kan na ni aw ma kɛ aw jugu ka aw jugu sago ye aw bɛ kɛ jumɛn ye an tɛna se ka taa k'u nɔ la loi électorale la mɔgɔw k'a dɔn ko falen kɛra a la transition ni cnt tɛ ka bɛn a la mun de nana n'a ye loi électorale u tun nana ni fɔlɔ min ye ka sɔrɔ yɛlɛma ma don a la o tun ka di maa minnu ye olu y'o fɔ k'a cɛɲa a tun man di maa minnu ye mhm. olu fɔ olu y'a fɔ k'a tiɲɛ mhm. cnt falen don a la mhm. o falen don a la o jara maa minnu ye olu m'o jɛlen fɔ dɛ olu y'o fɔ k'o cɛɲa a goyara maa minnu ye olu fana y'a fɔ k'a tiɲɛ maintenant mun yɛrɛ de fɔra a sariyaw ka ca a bɛ taa fo kɛmɛ ni dɔɔninw na mais gɛlɛyaba mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka kuma yɔrɔ minnu kan o ye ko jɛkulu min bɛna ta n'a kun fɔra ko o jɛkulu de mɔgɔw sugandili la ko premier ministre bɛ mɔgɔ naani sugandi cnt président dɔw yɛrɛ ye ne wele o don o telefɔni na jara ka ne ɲininka ko cnt yɛrɛ ka kɔrɔ walayi malidenw ye ne wele ka ne ɲininka ko cnt kɔrɔ ko ne kun sera ka to ka cnt kɔrɔ fɔ conseil national de transition kɔrɔ foyi t'a la cɛmancɛ fanga lakɔlɔsibagaw a banna mɔgɔ minnu ka baara ye ka cɛmancɛ fanga lakɔlɔsi wasadenw tɛ dɛ mɔgɔ ninnu tɛ wasadenw ye dɛ parce que wasaden ye min ye o bɛ kalan depuis neuvième na ECM na mais komi an t'o dɔn o de ye gɛlɛya ye parce que o y'a sɔrɔ an tɛ tubabukan mɛn voilà donc cɛmancɛ fanga kɔlɔsibagaw de don CNT o dɔrɔn de donc ko o ɲɛmɔgɔ Maliki Jawo k'o fana bɛ mɔgɔ saba sugandi o tɛ mɔgɔ wolonwula ye ko o mɔgɔ wolonwula fana bɛna jɛkulu dɔ ta min ka yɛrɛya b'a bolo a gulonnin tɛ foyi la k'o bɛn'i janto jamana kalataw la o tɛ ɔ o jɛkulu mɔgɔ minnu bɛna sugandi yɛlɛma dor'o de la k'a kɛ président bɛ dɔ sugandi bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sugandi olu kuma ninnu b'a kɔnɔ maintenant mɔgɔ minnu bɛna jɛkulu fɔlɔ in sigi fɔlɔ n'olu sugandira tile tan ni duuru o kɔfɛ olu bɛ kalenkan ta u bɛ kalenkan jumɛn ta ne y'o fɛn kalan dɔrɔn ne ko n ko mais nin yɛrɛ est-ce nin ye sɛbɛko ye anw de ko k'anw ye diinɛmɔgɔw ye k'an dalen don ala la seli setɔ filɛ nin ye sagako kumaw bɛ yen nɔ ni minnu ye kerecɛn ye olu ka jésus ko kumaw bɛ yen minnu ye minnu bɛ jo sɔn bɛɛ bɛ yen danaya dɔ b'i la mais a kalenkan ye jumɛn ye ko je jure de remplir euh, mes fonctions euh, dans, dans, dans l'honnêteté, mm -hmm. l'impartialité, mm -hmm. l'intégrité, mm -hmm. euh, euh, euh, l'objectivité mhm. dans le respect de la constitution mhm. et les lois de la république kalenkan banna mhm. ko n ye n kale a lajɛ dɛ n ye n kale maintenant i ɲɛ b'a la ni kuma kɛra an ka kan na dɔrɔn jamanadenw b'a dɔn min bɛ yen yan o la ne ko n ko n tɛ tubabukan mɛn o t'a yira ko sɛbɛ tɛ n hakili kɔnɔ ko n bɛ n kalen ko baara min kalifala n na n b'a jɔyɔrɔ fa danaya la hɔrɔnya la tilennenya la k'a kɛ bonya kɔnɔna na minnu bɛ tali kɛ jamana sariyasun na ani jamana sariyaw la point barre maintenant e b'i kale mun na ni ne ko sisan ko n ye n kale ɔ n ye n kale jumɛn na n'a sɔrɔ ne dalen don ala de la n kan k'a fɔ de n ye n kale ala la an y'a ye joe biden sigitɔ chrétien de don u nana bibulu de d'a ma i kale bibulu de kan an y'o ye an y'o jaw yɛrɛ ye bibulu belebeleba mais an ka mɔgɔw b'u kale min kan hali président asimi ye kalenkan min ta a y'o kelen de fɔ je jure devant dieu et les hommes n ye n kalen ala ɲɛ na ani adamadenw ɲɛ na i y'o fɔ i m'o fɔ adamadenw b'a seereya ala b'a seereya i b'i kale i ka danayafɛn de kan i b'i tɛgɛ da o de kan n'i ye silamɛ de i b'i tɛgɛ da kuranɛ de kan n ye n kalen kuranɛ la ni baara min kalifala n na n bɛ nin baara in kɛ kɛcogo la a kan ka kɛ cogo min na maintenant ni baara ma bɔ a sira fɛ ɲangili min kan ka da i kan i kan k'o fana fɔ diɲɛ tɛmɛna ninnu ko ninnu k'a sɛbɛ dɔn diɲɛ ye min ye n'a donna yan fɛ a bɛ bɔ yan fɛ ni nin datugura a bɛ bɔ fan dɔ fɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dɔnnen don mais ne b'o de f'i ye hmm. cadre fɛn o fɛn bɛ yen hmm. k'u ka laɲini de ye population ka kunfinya olu bɛ balo o de la hmm. a jamana si tɛ kɛ jamana ye diɲɛ kɔnɔ wa o ka ca jamana continent min na diɲɛ kɔnɔ o ye afiriki de ye i b'a ye afiriki de marabagaw ka laɲini ye olu bɛ jamanaden minnu mara olu ka to kunfinya kɔnɔ mhm. olu yɛrɛ ka to sanfɛ mhm. olu denw fana ka kunfin ninnu denw mara mhm. olu balo cogo ka ɲɛ ni mɔgɔ finman tɔ ninnu ye maintenant u y'o loi électorale sɔsɔli bɛɛ kɛ français la eh, CNT kɔnɔ fo ka taa règlement de compte b'o la n ko ne yɛrɛ ye kuma dɔw ye loi électorale ko in na yɛlɛko ye n minɛ quoi mm. ne hakili la ni bɛnkan bɔra gouvernement bolo ka taa di CNT ma CNT de kan ka i jija a la sisan mais an ye minisiriw ye u tilala ka taa ka taa loi défendre ka loi to CNT bolo o yɛrɛ tɛ yɛlɛko kuma yɛlɛko ko yɛrɛ ya on a vu ça mali population b'i sigi ko mɔgɔ minnu b'u ka gɛlɛya furakɛ an bɛ fu la jamakulu fanba bɛ fu la walayi a bɛ mɔgɔ kalannen ninnu kɔnɔ ko mali dan ye min ninnu bɛ français de mɛn quoi o de bɛ mɔgɔw kunna bon o ye nkalon de ye n'o ko in tun bɛ taa ɲɛ an tun tɛ san bi wɔɔrɔ ni fila kɛ yɛrɛmahɔrɔnya na ka tila tuguni ka na an sigi ka mali kurako kuma fɔ o la ne k'i ma nɔ an ka jajuru laban na n ko président bɛ échec ta a seko t'a la mhm. laɲini fɛn fɛn bɛ na ni den ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ hakɛ to mhm. n'o b'aw cɛ n'a tilala k'a fɔ anw ye k'aw ka laɲini tɛ denko ye o tɛ don an kun fɛ o mhm. e bɛ segu sira ta k'e ka laɲini tɛ se ka se segu o kɔrɔ i tɛ segu sira bila u filɛ nin u ye san kelen fifa u ma se ka pa paga falen an ka kanko ni an ka mun ni mun na a si ma falen ɔ transition tɔ tolen filɛ nin ye kalo mugan ye o bɛ hɔn mun de sɛbɛ ko ma bɛna réaliser o kɔnɔ n'o de f'i ye président fɛn fɛn nana k'i ye révolutionnaire ye n'i ma n'i ma langue falen ka kunnafoni kɛ jɛlen ye a tɛ taa o de la n y'a f'i ye yan ka tɛmɛ n ko depuis mali ye yɛrɛmahɔrɔnya ta fo bi marabaga foyi ma na mali kunna min ye cɛn dɛmɛ loi électorale in ti a carili cogo y'a dɔn e ko tɛ a carili cogo gɛlɛya b'o la parce que olu y'a cari ka français de kunnafoniya na maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn min bɛ yen loi électorale la u bɛ mun de fɔ ko AIGE bɛ sigi mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani région ni consulaw bɛɛ lajɛlen na u y'o fɔ a la ɔ ni a ɲɛmɔgɔ dɔ tɛ yen nɔ n'a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ tɛ yen o bɛ nɔnna bila ni ɲɛmɔgɔ filanan ye n'o tɛ yen k'o bɛ nɔnna bila ni cilasela ye rapporteur n'aw bɛnna min kan maa min bɛ taa n'a ye o bɛ nɔnna bila ni o ye mais n'olu kuma ninnu kun fɔra an ɲɛnɛ forobakan na i n'a fɔ mali kura taasira kɛla cogo min na est-ce mɔgɔw ka faamuyali kun tɛ bonya kan k'a fɔ ko premier ministre ka bɛ mɔgɔ naani sugandi ko assemblée président bɛ mɔgɔ saba sugandi o ye mɔgɔ wolonwula o tuma olu fila bɛ se cogo di ka sugandili kɛ jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la kelen u bɛ tila ka mun fɔ ko a kɛkun de ye ko walasa mali kana bin tubabujɔn bolo a bɛ fɔ o de ma ko propagande Hmm? olu kuma ninnu ye propagandi de hmm. ka c'est comme don latɛmɛ kumaw quoi hmm. an b'a fɔ bi ka an ka manja kɔrɔbɔ ka don latɛmɛ a banna olu kuma y'o de ye quoi c'est comme maaw laɲina ko sɛbɛkomanw kɔ ni kuma minnu ye olu de ye propagandiw ye latin de don propager ka fɛnw latɛmɛ ten ka adamadenw lasɔn miirinaw kan ka sɔrɔ cɛnw tɛ olu fɛngɛw ye o fɛn ninnu de ye Eh, aw ko k'aw ka jamana tɛ fɛ ka bin tubabujɔn dɔ tɛgɛ kɔnɔ mhm. ɔ jamana yɛrɛ sariya b'a jira ko depuis maliyɛnden san wolonfila kan ka kɛ tubabujɔn de fo ka taa sa mhm. le français est la langue d'expression officielle aw bɛ kalan kɛ o de la mhm. mais ni aw ma kɛ tubabujɔn ye aw bɛ kɛ jumɛn ye anw ko k'an tɛ fɛ ka kɛ tubabu jɔn ye ɔ tubabuw ye wari dilan ka d'aw ma k'olu ka jɔn jamanaw ka nafolo an b'o kan k'o dun an bɛ ɲɔgɔn janfa o kama an b'an ka présidentw faga o kama tubabu jɔnya bɛ tɛmɛ o kan tubabu tila k'a fɔ k'an b'aw bɔ jɔnya la k'aw ka hɔrɔnya d'aw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ m'a yɔrɔ dɔn asimi m'a dɔn maintenant mɔgɔw bɛ taa ka taa asimi kulokɔrɔ kuma duman de fɔ a ye quoi nafa pa pa ka to la maa si tɛ na fanga la k'a to i ka parce que an ka jamana marabagaw an'u ka conseillers bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ sugu kelenw ye quoi u bɛɛ ye kalan sugu kelenw de kɛ u yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u yɛlɛla u yɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn sugandi donc jamanadenw ta tɔ de bɛ kɛ sa an bɛ sigi ka ala makɔnɔ de ni an fatura don minnu na a banna o de la i b'a ye farafinna don makɔnɔ de bɛ yen mais diɲɛnatigɛ tɛ yen n t'a dɔn n'i bɛ da o kuma in na farafinw bɛ don makɔnɔ de la farafinna mais u tɛ ka adamadenya kɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ hmm. parce que farafinna mɔgɔ kalannenw ka laɲini ye hmm. farafinna jamanaden fanba ka to kunfinya kɔrɔ olu ka balo o la point barre laɲini banna olu b'a ye i n'a fɔ tubabuw ye farafinna ci k'a dan yɔrɔ min na hmm. tubabu gouverneur taara farafin gouverneur nana parce que an ka président ninnu ye gouverneur de ye mɔgɔw bɛ munumunu o kuma de kɔrɔ faransi sariya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yen bɛɛ ye faransi dɔ ye donc o présidentw ye gouverneur de ye eh. an ka président bɛɛ ye gouverneur a jɔn bɛ se ka ko dɔ yɛlɛma hmm. m'a misɛ a preuve d'i ma sisan hmm. Macky Sall ninnu ye embargo sigi Mali kan hmm. Macky Sall kelen tilala ka taa Russie ka taa Poutine deli farafinna tɔgɔ la kɛlɛ ka ban o tɛ dɛ ko ka embargo wuli ka bɔ ale i ye gɛlɛya min sɔrɔ la i seere i yɛrɛ ye a banna voilà
an b'a ɲini an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi a ye continuer ka video in partager groupe o groupe bɛ yen n'a bɛ se ka cari o kan a y'a cari olu kan parce que an ka page kɛlen ka problème dɔ sɔrɔ nin wagati nin na o de bɛ k'an ka sigili yɛrɛ ka sumaya dɔɔni dɔɔni an bɛ ka cun ka cun cun fɔlɔ aziz an bɛna don an ka thème filanan kɔnɔna na n'o ye an ka farafinw hmm. olu bonyabaliya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na an ye espagne ani maroc ta maroc ta in kɔni an kɔni y'a video ye video in kɔni a bɛ mɔgɔ a bɛ mɔgɔ choqué hmm. a bɛ mɔgɔ choqué hmm. ɔ maintenant i hakilina ye jumɛn o kan Eh, ne de bɛ to k'a f'i ye yan nɔ n ko makaritɔ ko n k'a yira kun tɛ ala la ne tɛ to k'o f'i ye yan video in bɔra a bɛ mɔgɔw sɔgɔ tiɲɛ don mais est-ce nin ye a kɛko fɔlɔ ya tuma bɛɛ a tɛ kɛ ya mun na n y'a f'i ye n ko ni maa min banna ala la ala yɛrɛ t'i fɛ farafinw minnu bɔra ka taa espagne k'u bɛ taa tunga la olu ko tɛ dɛ mhm. u ka marabagaw de dɛsɛra mhm. k'u ka jamana lasegin a danbe kɔnɔ mhm. ka jamana kalanko sigi sen kan ka dunkafa sigi sen kan mhm. ka nafoloko sigi sen kan mhm. ka baara di jamanadenw ma mhm. u ka baara kɛ jamana ka yiriwa u dɛsɛra ko min kɛ o ye gɛlɛya min sigi u yɛrɛ kan jamanadenw bɔra o de la k'u bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min na adamadenya donnen don da la farafinna nafa tɛ nin na mun na parce que farafinna jamana baden de bɛ yen u lakodɔnnen t'u ka sariya donc u bɛ jate i n'a fɔ fu n'u fagara fagacogo cogo cogo la a bɛɛ bɛ bɛn mais n'i t'i ka sariya la a bɛ i n'a fɔ i tɛ yen i tɛ yen ani i fagara a bɛɛ tɛ kelen yan halaki mago tɛ yeko ɲuman na o ni adamaden bɛ halaki dɔrɔn yeko ɲuman ko kuma t'a la an taara espagne eh, maroc an bɛ tɛmɛ maroc de fɛ mais ni n k'i ma ko mali tun bɛ marokɛnw kalan don dɔw la don tɛmɛlenw na i tun bɛ d'a la e mais n ko diinɛ diinɛ université tun bɛ tombouctou u tun tɛ marokɛnw kalan mais n'a fɔra ko o maroc de ye français bila ka kɛ a yɛrɛ ye k'a ka wari ta ka développer a yɛrɛ ka dancogo la ka kɛ jamana ye maliyɛnw bɛ bɔ yan k'u bɛ taa yen ani ivariyɛnw ni kamerunɛw ni sɛnɛgalɛw a jateminɛ a jamana bɛɛ bɛ baara kɛ walikan na a y'a jateminɛ dɛ ko ivariyɛn joli tun b'a la ko kɛmɛ fila ni dɔɔni maliyɛn tan ni seegin gabɔnɛ dɔw ni cadiyɛn dɔɔniw a jamana bɛɛ bɛ baara kɛ walikan na donc o kɔrɔ ye a jamana u lakodɔnnen tɛ fɔlɔ u tun bɛ fɛ ka tɛmɛ ka taa espagne min na espagne bɛ baara k'a yɛrɛ ka kan na a développer o la k'a ka wariko sigi sen kan n ko espagne n ko sɛnɛ de dolen don ba la yen nɔ donc an bɛ bɔ yan nɔ de san ka taa yen mais sɛnɛ tɛ se ka kɛ yan mais mun de la espagne sɛnɛ ka fisa ni yan ta ye parce que anw dolen tɛ da la mun na an t'an ka sariya la donc olu mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw bɛ bɔ ka video kɛ marokɛnw y'a kɛ tan u y'a don tan u y'a bɔ tan nafa jumɛn de b'o la a ko bɛ ka kɛ eh, eh, an ka gouvernement ne m'u ka eh, papier kɔni i n'a fɔ i ye min fɔ ne m'o y'a la n'a fɔra ko tubabuw yɛrɛ bɛ ka farafinw don da la mais farafinw kɛlen don k'u yɛrɛ bɔ da la o misali ye jumɛn ye malien dɔw bɛ espagne mhm. a dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ko espagnol kɛ ko ale ma k'ale ye saga de mhm. cogo di k'u taara permis papier bɔyɔrɔ la k'u y'a ɲininka k'i bɛ kan jumɛn fɔ a ko ko bamanankan u ye bamanankan don mansin na k'a ma bɔ quoi mhm. k'i bɛ bɔ jamana jumɛn ko mali mali k'a ko ayi ko mali ka kan ye français de a ko k'olu ti français mɛn cɛ ko espagnol k'a ma k'a ti français mɛn ko ayi k'aw b'aw ka journal faamu cogo di ko mali la ko min ti français mɛn k'o de ka ca ko min bɛ français mɛn ko ee k'aw yɛrɛ de ni saga bɛɛ ye kelen maintenant a ye papier dɔw de ci ne ma espagne yɛrɛ de kɛlen don k'a don u ka taabolo la sisan bamanankan ni espagnol a preuve bɛ n kun telefɔni na hali sisan bamanankan espagnol bange yɔrɔ mhm. bangesi mhm. baara mhm. telefɔni nɛgɛjuru sira olu fɛn ninnu espagne yɛrɛ kɛlen don k'o kɛ mais mali autorité gulonnen don tubabukan na quoi mais n ko histoire la dɔrɔn n b'a f'i ɲɛna histoire la histoire géo la dɛfu tɛmɛlen u ko denmisɛnninw ma ko sɛnɛfɛn dɔ bɛ yen alamɛrɛ ko sɛnɛfɛn dɔ bɛ yen k'a kɛlen don ka mali yanga diɲɛ kɔnɔ ka tɔgɔ duman di mali ma k'o ye sɛnɛfɛn jumɛn ye kelen fɛn jumɛn ni jumɛn de bɛ bɔ sɛnɛfɛn in na fila sɛnɛfɛn in bɛ sɛnɛ mali yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn la saba hali n'i ma lekɔli ta ɔ i kan ka to ka dɔɔni f'o kan mais u y'o di denmisɛnninw ma histoire géo la dɛfu tɛmɛlen dɛfu in na u y'a di awɔ u ye denmisɛnninw ɲininka ko mali jɔnjɔn ye sigiyɔrɔ joli ye i n'a fɔ a couplet sigiyɔrɔ joli don ko mali jɔnjɔn yɔrɔ jumɛn de bɛ kuma mhm. mali ka yɛrɛtigiya kan ani farafinna ka tilali mhm. farafinna ka tila ka bɔ jɔnya la mali ka jɔnjɔn yɔrɔ jumɛn bɛ kuma kan mhm. u ye denmisɛnninw ɲininka ko a ye lahala saba ou bien naani ɲɔgɔnna fɔ min bɛ dankari sigida la min bɛ sigida tiɲɛ environnement fɛn fɛn b'an lakoori o de tɛ environnement ye ɔ fɛn jumɛn bɛ na n'o tiɲɛni ye u y'o tun ka denmisɛnninw la hali maa minnu ma taa ekɔli la olu b'o dɔn mais a leçon kɛra denmisɛnninw kun tubabukan na mun na anw yɛrɛ de bɛ ka tubabukan sinsin an yɛrɛ fɛ yen i b'a kalama an bɛ k'an yɛrɛ an bɛ ka min kɛ nin ka jugu ni génocide ya an bɛ k'an yɛrɛ silasa de quoi an bɛ k'an yɛrɛ silatunu de mais donc ni farafin ma se k'a yɛrɛ officialiser a ka sariya la ka baara kɛ i n'a fɔ diɲɛ jamanaw bɛ ka kɛ cogo min na k'i ka yɔrɔ jɔ ne ka jamanadenw ma taa tunga la u ka jɔnbaya wale k'u la mun de bɛna k'u la n'u taara tunga la n'u ye bonya sɔrɔ yen nɔ o kɔrɔ ye ala ko ye nkalon ye jamana minnu kɛra u yɛrɛ ye min ninnu banna u yɛrɛ la olu de bɛ girin olu nɔfɛ mais mali ma fi mali ma bɔ yan nɔ ka taa rwanda mali autoritéw ma taa rwanda mais n ko mali taara rwanda dɛmɛ u ka ɲɔgɔn faga wagati o rwanda kɛra yɛrɛ ka développer maliyɛnw bɛ wuli ka taa k'olu bɛ taa kunnafoni ɲini na fɛngɛ fɛ yen n bɛ fɛn dɔ f'i ye quoi n'i kɛra président ye hali n'i ma taa kuma ni mali marabagaw ye a ka ɲi k'a daminɛ modibo fo bi n'i ma kuma n'a marabaga foyi ye i bɛ se ka jamana dilan fɛɛrɛ ɲɛnama t'a si bolo k'u bɛ se ka jamana sigi sen kan o la ne ko ni denmisɛnninw ye mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma lamɛn mali bɛ coron parce que mɔgɔkɔrɔba ninnu ka miirina tɛ se ka jamana développer jamana ye san bi wɔɔrɔ ni fila k'u bolo sera ka mun ɲɛnabɔ dɔ farala tungarankew kan espagne jamana fitini n'a fɔra ɲɛna ko gouvernement mugan ni wɔɔrɔ bɛ yen nɔ i bɛ d'a la espagne jamana fitini dɔ ye n wele ka bɔ espagne a bɛ k'o kuma fɔ n ye mais o bɛɛ n'a ta o développelen don kan naani de bɛ espagne a kan naani na min mɛnbaga ka ca o ye a fɛngɛ de allemand o de bɛ sanfɛ mais mali la kan min mɛnbaga ka ca mali la o yɛrɛ tɛ sariya la donc population fanba dun b'o kan de mɛn donc population tɛ jate ɔ n'olu ma jate olu ka gɛlɛya bɛ furakɛ cogo di n'u ma taa tunga la u bɛ taa min n'olu mɔgɔw ma u danbe bafouer ka t'u denw di eh, saraka la ka wari sɔrɔ u bɛ mun kɛ n'a fɔra o la sisan ko fɛn fɛn bɛ wari sɔrɔ o bɛ diyagoya k'u danbe feere ka t'o kɛ mɔgɔ b'i muɲu yanni mago ka ɲɛ mais mɔgɔ t'i muɲu f'i ka sa ɔ an ka gouvernement jɔda ye jumɛn ye sisan o de la ne k'i ma k'an tɛ yen anw bɛ don makɔnɔ de la n'an fatura don min na point barre tubabuw de bɛ ka jɛnatigɛ kɛ n'o tɛ anw kɔni tɛ mais an lajɛ kɛ taasira tɛ jamana bolo jamana marabagaw b'u sigi dɔrɔn ka to ka wari ta kalo o kalo a banna ka yala V8 kɔnɔ foyi taa an ka sugudaw la i bɛ taa an baw de sɔrɔ u bɛ soli ka wuli depuis 5 heures ka t'u sigi n'u ka minɛnw ye pap ka tɛ sa la u bɛ segin ka taa so usine ɲɛnama ma se ka sigi k'olu fɛnw bayɛlɛma fo sɛnɛgalɛw ni fɛnw de bɛ n'o wosow n'o fɛnw tɛmɛ ka t'o falen k'o kɛ bisikiw ni fɛnw ye ka tila ka n'o feere an ma ni dɔ kumana kunu mm. pometɛri ko la mm-hmm. ko sikaso ko waati bɛ kɛ ko pometɛri bɛ na dugu ni dugu de dugu fila pometɛri tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'u bɛ pometɛri ton i b'i jɔ a kɔfɛ mɔgɔ min bɛ fan dɔ fɛ i t'a ye o pɔmɛtɛri tolilenw k'u bɛ tila k'o de cɛ ka t'o kɛ ka sira wo datugu sira wo ni minnu bɛ o sira o pɔmɛtɛri cɛ ka t'o bɔn yen nɔ k'o pɛtɛ yen nɔ k'o kɛ k'o datugu o de la ne k'i ma n ko eresifiti ka mara ka ɲɛ ko hakili ko de bɛ farafinna la se de tɛ farafinna farafinw hakili ye parce que farafinw hakili sigilen ala de la ala tɛ jigin ka baara kɛ maa si ye o de la ne ko ko in tɛ ala ko ye est ce que ala de ko ko n'an ma kuma tubabukan na k'an tɛ don da la ala y'o fɔ jɔn ye donc a m'o fɔ maa si ye a tɔ ye an yɛrɛ de m'a dɔn dɔrɔn an kan ka min kɛ kuma banna o de la jamana jɔli kuma man ca quoi an bɛnna kan ko kan an tɛ to an tɛ t'a waleya sisan sisan an ka kumaba in dabila ko in y'o de ye n'an bɛnna min kan an ka t'o lawale an ka t'o appliquer an ka kumaba in jɔ ni kanko ni wariko ninnu appliquera sa i b'a ye an bɛ nin kuma ninnu kuma ninnu caman bɛ jɔ parce que munna kumakɛlaw bɛ ka caya maliyɛn fanba bɛ ka bɔ diɲɛ réalité kalama sisan de kelen fɛn bɛ fɔ tubabukan na bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a b'a bayɛlɛma ka na bamanankan na donc population mako bɛ faamuyali la mhm. donc population fana bɛ bɛɛ lamɛn mhm. fo finalement population t'a ta n'a bila dɔn mhm. bɛɛ bɛ suma musa mbemba aziz ka kuma